Ladies and gentlemen, mzimu wandiuza kuti ndikuyankhuleni ah, kaya ndi woyera kaya ndi wakuda koma ndi mzimu wachidziwitso mzimu wofuna kukoza zinthu ya enafe tinachitika mwayi ah, tinabadwa nthawi mvula zakale kapena ndinene choncho nthawi ya a Kamuzu uh, nthawi ya bingu nthawi ya a bakili nthawi ya mama joyce banda apita anthu onsewa takhala tikukhala nawo ndithu ndikumaona zinthu mmene zikuchitira kapena mmene zimayendera um, ndikufuna tiyankhule makamaka ku uh, uh, media team ya ya chakwera a president chakwera as it is media team imeneyi funika tikambirane makamaka uh, makameraman makameraman amene amagwira ntchito akugwira ntchito panakali panopa sindidziwa kuti vuto lawo ndi chani sindidziwa kuti akufuna kuti apereke meseji yotani kwa amalawi sindidziwa chifukwa chakuti uh, mapresident onse amene ndatchula kumbuyowa Sitinaoneko wina wake atatulutsa chithunzi cha Kamuzu kaya akutani akuchitika za mtundu wina kaya cha Bingu akuchitika za mtundu wina atawisuka kukamwa olo mama Cecilia Tamanda Kadzamira amene anakhala 30 years akuyang'anira Kamuzu sitinaoneko zithunzi akuchitika mtundu wina chachi sikuti samapanga komano selection ya zithunzi imafunikira kwambiri komano tawona media team ya panopa makamaka ma cameraman ndi ena otero panopo Umapezeka kuti a president ngati mmene mukuonera zithunzi ziwiri zili apapazi, a president upezeka kuti apita kumene kuja ndi akazi awo. Akazi awo kaya amamwa chani, kaya ndi wayini, kaya chani, zoti sizinakomere iyayi. Komano anapezeka kuti media team yatenga zithunzi zimene zijazo kuziika pa social media zimene zinapangitsa chitonzo chachikulu, kunyoza kwa anthu osiyanasiyana, kwanyoza. mayi president chimene chili chinthu choyipa kwambiri chapompanopa tinaonanso atapita so kaya ndi ku china kumene kuja akucheza uh, president akucheza ndi uh, mzawo president wakumeneko komano akazi awo anayang'ana zina zakenso zoti ah, ah, ah, ah, ayipitsa kukamwa awisuka kukamwa awisuka ndithu zosakhala bwino kuyang'ana mwajeni media team imene ija inajambula zithunzi zimene zijazo ndi kuzipanga kuziika pa public sikunena kuti zithunzi zija zinali ah, makamaka zinali zoti aliyense sanakaziona iyayi koma media team ija inasankha ndikusankha kuti zithunzi zimene zija ndi zofunika kuziika pa public tikuona ngati kuti ntchito mukusewera pa ntchito mukugona pa ntchito zimenezi zofunika kuziyang'ana bwinobwino kuti kodi anthunu ndinu ndani kwenikweni chifukwa chakuti zotheka kunena kuti pali anthu ena mukugwira ntchito kumeneko ndi cholinga chongoyipitsa dzina kapena mayi wa mtundu wa malawi chimene chili chinthu choipa ntchito imeneyi anthu ena akuifuna ntchito imene mukuseweretsayi and zimapezeka kuti sikuti zinalinso pa, pa, pa public ayi komano mwangosankhapo zithunzi media team osakhala pansi bwanji kusankha kuti okay, zithunzi izi tizionetse ku mtundu wa malawi zithunzi izi ti- ti- tifufute tidilite koma mungotenga zithunzi zo- zina zonse kuzika pa public zina ndithu zimapezeka kuti zatuluka even uh, ku state house kumene zithunzi zimenezozo Cholinga chanu ndi chani anthu ngati inuyo amene mukunyozetsa a makamaka mayi Malawi eh? Ndiyeno mzimu umene umanena kuti mwina ofunika kuyankhulani kuti mwina ntchito zimenezi mukuseweretsazi anthu ena mwina apatse anthu ena kuti inuyo muoneke mudziwike muonekere poyera kunena kuti simukugwira ntchito yoyenera poteteza a mayi wa Malawi. Eyetu nde mzimu wati ndikuyankhuleni. Zikomo kwambiri. Bye bye.